Ar son Dé, Ma, suigh síos agus ith do bhricfeasta. Bhfuil rud éigin ag cur as duit?
Tá, stupid. Tá sí uaigneach i ndiaidh Dad. Nach bhfuil an ceart agam, Ma? Tá an ceart agat, a chroí. Right, Ma.
Abair amach é.
Bhuel, bhí mé ag cuimhniú os rud é go bhfuil mé chomh gnóthach sin go mba cheart dom cuntas a oscailt daoibh sa siopa. Domsa freisin.
Sea.
Agus thiúrfadh sé seans daoibh a bheith neamhspleách.
An mbeidh mé in ann deoch a cheannach ar mo bhealach chuig na scoile? Beidh, a chroí. Agus ní bheidh ort a bheith ag brath ormsa an t-am ar fad. Ah, is féidir brath orainn i gcónaí. Tá a fhios agam é sin, a Jason. Agus os rud é go bhfuil tú chomh gnóthach sin, d'fhéadfainn cúnamh a thabhairt duit leis an veain, na glasraí a bhailiú duit nó. Ah, tá tú alright, a chroí. No. Dá mbeadh ceadúnas sealadach agam. Tá mo dhóthain ar m'intinn anois, a Jason, gan a bheith ag déanamh imní fútsa sa veain. Now, osclóidh mé an cuntas dhaoibh inniu, alright? Rome wasn't built in a day. Mé seacht mbliana déag d'aois agus tá cead agam mo chuid lón féin a cheannach sa siopa. Wow! Ah, stop é sin anois, a Jason. Ah, níl uaim ach ceadúnas sealadach, in ainm Dé. Níl tú chun ceadúnas shealadach a fháil agus sin a bhfuil faoi. Agus cén uair a mbeidh mé in ann ceann a fháil mar sin? Tá do dhóthain ráite anois agat, a Jason. Cén uair a bheas muinín agat asam? Beidh tuilleadh tae agam. Más é do thoil é.
Tae, a Sheáin? Ehm, caife? Sheáin, Anois, más maith leat, labharfaidh mise le Jack is le Rita faoin Christmas party. Ab é sin an rud atá ag cur isteach ort? Níl fadhb ar bith ann faoin party, tá socrú déanta agam le Tadhg. Bhuel, anois nár dheas an rud ag an Nollaig tacaíocht a thabhairt do Rita agus do Jack. Tá níos mó imní orm faoi chlár Eoin ná aon party.
Oh sorry, cha dtig liom cuidiú leat ansin. Breathnaigh cheana. Tá seans amháin eile dhom focal a lorcadh díreach amach sa script dháiríre. Ó tá go maith, ní gá aon freagra a thabhairt do Liam Ó Conghaile mar sin. Seans ar dóigh atá ann, a Sheáin, scaradh ón seantraidisiún a bhí ag Eileen, you know, scaradh leis na sean-nósanna. Sean-nósanna, yeah. Ach b'fhéidir go bhfuil na sean-nósanna céanna ar an mbealach ar ais. Cén dóigh? Tháinig litir ó dhlíodóir Eileen. Tá an lease caite.
So?
So, d'fhéadfaimis athruithe móra a fheiceáil anseo. Ó bhuel, ní hionann sin anois agus a ráit go mbeidh Eileen ag teacht ar ais. Ní chuirfeadh sé aon ionadh orm. Bhuel, ón eolas agam, a Sheáin, níl dóigh ar bith go dtig leis an bhean sin a bheith láidir go leor a theacht isteach ag obair. Bhuel, níor thóg sé rófhada uirthi a neart a fháil ar ais. Bhuel, sin fáth eile briseadh leis an traidisiún. Fad is atá an chumhacht agat.
Bhuel, dá mbeadh ceadúnas fíona ag Jack agus Rita, b'fhéidir go mbeadh rogha againn.
Jason, brostaigh ort!
Ach beidh raic eile ann muna mbeidh muid in am. Just tá mall. Hey, bhfuil an nochad de seo, Sister. Bhfuil Peadar ag sé ag teacht as a chodladh chor ar bith inniu?
Caithfear as an scoil muid muna ndéanfaimid deifir. Go n-i leabh go leochair. Cé tá ar siúl leat?
Tá saol i bhfad níos compordaí do mo transport é. Sula ag carr hot wire a Willis? Hot wire carr d'athar. No, níor sciob tú an veain sin. Níl chomh maith thíos ann.
Stop! Bhí sé chomh greannmhar! Agus ansin thosnaigh sé ag caint mar gheall ar na hairballs agus na síógaí agus ráiméis mar sin. Agus cad faoi scéal galar na bó mire? Bhuel, níl bó ar bith chomh craiceáilte le Liam féin! Dúirt sé anuraidh gur dáir a bhí orthu ar fad agus gurb é an diabhal AI ba chúis le gach aon rud. Bhuel, sin Sarah ag caint ar an. Ó, an ceart agat ansan! Indeed.
Ó, Chaitríona, bhí muid díreach ag caint ansan fén superstar nua agaibh.

An mbeidh cupán tae a'd anois 's tú anseo? No, ní bheidh, go raibh maith agat. Ní féidir linn fíon a ofráil dhuit. Tá áit dheas agaibh anseo. Ach tá go leor áiteanna i Ros na Rún agus ceadúnas acu. Níl aon cleachtadh agaibh ach oiread. Fíon a chur i ngloine, sure, cén sórt cleachtadh a bheadh uainn? Tá muid sásta cloí le gach riail a Sháirsint, níl uainn ach an ceadúnas. Tuigim go maith.
Bhuel, is gearr go mbeidh toradh agam. Muna gcuirfidh éinne ina choinne. 'S tá an uimhir a'ad. Tá. 'S beidh cupán tae a'ad an chéad uair eile. Beidh. Nó gloine fíona.
Bhuel, feicfimid ar sin. Slán anois. Slán a Sháirsint. Slán. Meas tú an gcuirfidh éinne 'nár gcoinne Jack? Bhuel, labhróidh mise le Peadar tráthnóna le déanamh cinnte nach gcuirfidh seisean inár n-aghaidh ar aon chaoi.
Céard faoi Thadhg?
Gabh mo leithscéal, bhféadfainn cur isteach ort, a Sheáin. Más faoin páirtí é, Caitríona, níl mé ag iarraidh a thuilleadh a rá faoi. Ní faoin páirtí é, actually. Ní faoin páirtí chor ar bith. Ó. Bhuel, tá réiteach a'm faoi chlárú.
Cén réiteach? Mise. Tá am a'msa le haghaidh chlár na hAoine. Ok, go raibh maith agat. Ach ar ndóigh, beidh bónas i gceist.
Ó, Caitríona, is féidir liom brath ortsa i gcónaí, ha? Just coinnigh, stick to the script, ok?
Hi, Caitríona. Bhfuil fonn ort dul síos tigh Thaidhg faoi choinne lóin? Hi, hi, cén saol mar nós? Em, an uisce? A Sheáin, caithfidh tú seans eile a thabhairt dom? Déanfaidh mé mo dhícheall an babhta seo. Más é do thoil é. Cloífidh mé leis an script. Dáiríre. Ní gá duit, Liam. Eh, is deas uait é ach eh, thairg Caitríona agus beidh sise ag déanamh é. Ach ní féidir leat é sin a dhéanamh.
Ó. Gheall tú dhomsa. Gabh i leith uait. Ní cheart dó ní bhaineann sé le'n comhrá seo. Táimid.
Caitríona. Éist anois a Sheáin. Seán, éist liomsa thusa ar feadh nóiméad. Mise atá i mbun an stáisiúin seo. Fuair tú do sheans agus chaill tú é. Ní ormsa atá an locht mar gheall ar sin ach ortsa. Ná déan dearmad ar sin. Ach, a Sheáin. No, Liam, sin é. Anois, tá obair le déanamh agam. Gabh mo leithscéal.

Ach an bhfuil Tadhg, ha? Beidh píosa chraicinn is ea. Ná Tadhg? I don't think so. Éist, bí ciúin. Fágaigí go professional é. Bhuel a chailíní. Bhuel a Thaidhg.
Cén chaoi a bhfuil sibh? Ó, muis thar cionn, go raibh míle maith agat. Aon scéal? Ara diabhal scéal. Ar ndóigh ní tharlaíonn tada i Ros na Rún gan fhios duitse?
Bhuel, sin cuid de mo ghraithe, mar a déarfá. Ar ndóigh tá scéal an chafé. Scéal an chafé? Níor chuala mise scéal ar bith ach go bhfuil an bia go dona ann agus ní haon scéal nua é sin. Bhuel, tá siad ag cuartú ceadúnas fíona, ach bhí a fhios agatsa sin. Bhí a fhios againn ar fad go mbeadh siad ag leathnú amach. Ah, níl fhios agam faoi sin anois muis. Bhuel, tá mise cinnte dhe, a Thaidhg.
Ní bhfaighidh siad é. Ní bheadh ciall ná réasún leis i mbaile beag cosúil le Ros na Rún. Bhuel, bhí an sáirsint istigh ann maidin inniu.
An Sergeant? An raibh anois? Ahh. Coinnigh súil ar bhíonn sé caithfidh mé a ghoil amach. Labhairt le duine eicínt go práinneach. Go práinneach cad é a tharla? Tá an malaí siúd ag cuartú ceadúnas fíona. Cé hé? Mac Bhríd Sinclair. Bhuel, más féidir mac a thabhairt air. Sea, go maith. Sin agat díreach é, a Pheadair. Dhéanfainnse an mhargaíocht uilig air. Laethanta breithe, office parties, ócáidí speisialta, tá a fhios agat féin an chraic. Agus bheadh sibhse ansin ag tabhairt dinnéar dhóibh sa gcafé, mar a déarfá. Go díreach agus d'fhanfadh siad leat ansin sa mB. So, cad a cheapfá? Ó, ar ndóigh thaitneodh sé thar cionn liomsa. Annamh go dteagann daoine sa mB&B an t-am seo dhe bhliain, tá a fhios agat féin. Tá a fhios agam go maith, agus d'fhéadfainn labhairt freisin ansin leis na monarchana móra istigh i nGaillimh, Northern Telecom agus Thermo King agus iad sin. D'fhéadfadh muid an-bhusiness a dhéanamh. Caithfidh tú ceadúnas fíona a fháil, Jack, bheadh sé sin tábhachtach. Ó, ní bheidh tusa ag cur i mo choinne, an mbeidh? Mise?
Ois, so ní bheidh mise ag cur i do choinne, tá mise leat. Cad faoi Thadhg ansin?

Níl sé sin is iarraidh ceadúnas a bhféadfadh an mbeirt éinne a ghlaoch muid a dúnadh ag tine. Ní bheidh tú ach ag tarraingt trioblóid ort féin á iarraidh.
Shílfeá go bhfuil t'intinn déanta suas agat, a Pheadair?
Tá, a Thaidhg, tá. All right, mar sin. OK, Peadar, don uair dheiridh, ná fág na leabhair sin in oifig an phoist!

Bhí cainteoir ar sin fadó bhíos againn. Lá maith againn. Más súil ort ceart déantar de do shórt go haer, tosaigh cé chomh fiosrach is tá sé. Ó, ní féidir uathu as Fhuinneamh Bhearnaí.